Lá Idirnáisiúnta na mBan sona dhaoibh ar fad! Thug Gaelchultúr cuireadh dom bheith anseo agus chuir siad cúpla ceist orm agus rachaidh mé tríothu anois. An chéad ceist ná cad é do thaithí leis an nGaeilge? Bhuel, mo thaithí féin ná gur thit mé i ngrá leis an nGaeilge sa Ghaeltacht i Ros a' Mhíl. Bhí mé ag freastal ar Choláiste Chamuis agus d'fhoghlaim mé go raibh an Ghaeilge tábhachtach dom. Agus ina dhiaidh sin, d'fhreastail mé ar Choláiste na Tríonóide, rinne mé staidéar ar Ghaeilge agus Béarla. Bhí mé bainteach leis an gCumann Gaelach agus bhí mé mar Oifigeach Gaeilge ar Aontas na Mac Léinn freisin, so b'in an chéad uair dom a bheith ag gníomhú ar son na teanga. Ina dhiaidh sin, bhogas go Londain agus bhí mé bainteach leis an nGaelphobal ar líne agus, Bhí sé sin go hálainn ar fad. Tá mé iontach buíoch de gach duine ar Twitter a thuganns comhluadar dom. Ar fud an domhain atá muid anois agus tá sé go hiontach gur féidir le daoine bheith nasctha leis an teanga i gcónaí, beag beann ar an áit ina bhfuil siad. Agus dar ndóigh, chomh maith le Twitter, tá Facebook, TikTok, YouTube agus go leor eile ann. Ach d'fhill mé ó Londain, níl mé ann a thuilleadh. Tá mé ar ais in Éirinn anois agus tá mé ag obair mar scríbhneoir, léiritheoir, craoltóir, rudaí difriúla le roinnt blianta anuas. An tarna ceist ná cad iad na nithe is fearr liom faoin nGaeilge? Agus an chéad rud a ritheann liom ná gur breá liom go mbraithim nasc le m'oidhreacht agus leis an tír seo, leis na logainmneacha agus leis na sloinnte. Nuair atáim sa charr le mo Dhaid, tá, bhí Gaeilge aige nuair a bhí sé ar scoil ach ní úsáideann sé mórán é, ach is breá liom gur féidir leis ceist a chur orm, 'Ó, cad is brí leis an logainm sin? agus is féidir liomsa é a thuiscint díreach as na focail. agus just go bhfuil cineál tuiscint eile agam ar stair na tíre seo sa chaoi sin. Tugann an Ghaeilge brí do mo shaol agus ní beag sin. Agus chomh maith leis sin, tá an Ghaeilge tar éis deis a thabhairt dom bualadh le daoine iontacha, gníomhaithe agus daoine radacacha a d'athraigh mo thuiscint ar an saol. Feicimid an domhan trí lionsa na teanga agus nuair atá Gaeilge á labhairt againn ní gá dúinn smaoineamh i mBéarla, ní, táimid saor ó laincisí an Bhéarla mar a déarfá agus like is rud ollmhór é sin, ní féidir cur síos a dhéanamh air, ní féidir liomsa cur síos a dhéanamh air i bhfocail san fhíseán gairid seo ach sea, tá mo shaol iomlán. athraithe ó bhonn ó thosaigh mé ag foghlaim Gaeilge agus sin an rud is fearr liom faoin teanga, an saoirse sin, saoirse smaointeoireachta. An tríú ceist a fuair mé anseo ná cad iad na deiseanna atá faighte agat mar gheall ar an teanga agus níl a fhios agam cén áit le tosú, i ndáiríre. Bhunaigh mé oíche filíochta darb ainm Reic cúpla bliain ó shin agus cúpla bliain maith ó shin agus, Tá mé tar éis bualadh le ceoltóirí, filí, scríbhneoirí, daoine iontacha, cumadóirí de gach cineál ó Éirinn agus thar lear freisin agus is breá liom sin. Agus tá nasc láidir idir an Ghaeilge agus gach rud a dhéanaim, mar sin tá sé deacair déanamh amach cé na deiseanna a fuair mé arae mar gheall ar mo chuidse oibre agus you know cén lámh a bhí ag an Ghaeilge ann ach cinnte tugann an teanga rud breise dom i gcónaí. Níl 'fhios agam cén saghas scríbhneora a bheadh ionam mura mbeadh an Ghaeilge agam, ní féidir liom é sin a shamhlú fiú em ach abair leis an ngrúpa Aerach Aiteach Gaelach a chomhbhunaigh mé féin agus Eoin McEvoy sa bhliain fiche fiche, is comharghrúpa ealaíne é agus em tá go leor tar éis tarlúint leis an ngrúpa sin, leis na baill éagsúla iad féin agus chomh maith leis sin scríobh mise agus Eoin léiriú a bhí páirteach sa Dublin Fringe Festival anuraidh agus bhí sé bunaithe ar fhíorscéal fear aerach le Gaeilge a d'imigh as Éirinn agus a d'fhill agus is deis iontach a bhí ansin scéal duine eicínt a inseacht agus ní bheinn i dteagmháil leis an duine sin mura mbeadh Gaeilge agam, ní bheinn tar éis Aerach Aiteach Gaelach a bhunú. Tá sé an-tábhachtach pobal a bheith agat agus tá pobal faighte agam leis an nGaeilge. Tá aithne agam ar go leor daoine iontacha, braithim go bhfuil muid i gcónaí ag tabhairt aire dá chéile agus go bhfuil muid ag obair, níl muid ar fad mar an gcéanna in aon chor ach tá muid ag obair ar ár rudaí féin agus ag cabhrú lena chéile nuair is féidir agus nuair a aontaíonn muid ar na rudaí céanna. Ach. Feictear dom gur rud an-luachmhar é sin agus nach bhfuil pobal den saghas sin ag gach duine agus tá mé iontach buíoch de bheith bainteach le pobal na Gaeilge, go háirithe toisc nár tógadh le Gaeilge mé agus nach raibh sé sin i gcónaí i ndán dom ach go bhfuil mé anois, go bhfuil glacadh liom sa phobal seo agus go háirithe toisc gur Lá Idirnáisiúnta na mBan é seo, Ba mhian liom buíochas a ghabháil leis na mná iontacha i saol na Gaeilge atá tar éis comhairle a thabhairt dom agus cabhrú liom i mbealaí éagsúla thar na blianta agus a chuir fáilte chroíúil romham anseo go saol na Gaeilge. So, sin an méid uaimse inniu. Míle buíochas le Gaelchultúr as an deis a thabhairt dom a bheith anseo inniu agus labhairt libh ar fad. Tá súil agam go mbeidh lá álainn agaibh. Slán anois.